Potential your elephant umbrella, let me fire to your banana leaf. Do you decode the DSTV? Igbo asị na ọkpa akwa adịghị emebi nke onye ọzọ. Ọ bụrụ na o nwere any of your relation, ọ bụ di gị, ọ bụ nwanne gị nwaanyị, ọ bụ your husband, ọ bụ your wife na-alụ a nurse ma ọ bụ doctor. Biko mee ka this video luo ya aka. Kee ihe m na-ekwu, ndị niile nwere private hospital, bikonụ eji m afa Chukwu ayọ unu mụtanụ ka esi edobe ụlọ ọgwụ unu ọcha sị lapụzie nke ndị gọọmenti hospital ka o dozie anya na ọ ndị gọọmenti ka anyị na-ayọ I'm here to tell you brotherly ọ bụrụ na ị nwere private hospital dobe ya ọcha ana m achọ ịjụ gị some of those private hospital na-esi isi bụ ị bata na hospital ka ị nyụọ mamịrị gị nwa bụ nwoke i wepụtagodu amụ gị nyụọ mamịrị ụjọ a na-atụgodị ka ị ya contact ọya from toilet dị na some private hospital i chekizie nwaanyị mụrụ nwa arụ ya yele oye ike ya agwụsị maybe na ọ chọrọ ịnyụ mamịrị o nwee ike o jee n'ebe ọ dị o tukwulu anị o bute ihe ọ na-amarọ m wee na-asị unu kee ka ndị a nwee private hospital ya-esi nọdị all those girls na-alụ as a nurse ebe afụ keezi ọlụ fa kee ka ị ya-esi bata n'ụlọ ọgwụ ọ na-esi isi kee ka ị ya-esi nwee malaria bịa n'ụlọ ọgwụ mosquito a na-ata gị kee ka mmadụ ya-esi wee na-anata treatment na your hospital emesịkwa ọ nwụọ air pollution ebe niile na-esi anọkata ebulu mmadụ ịtọ donye n'ofu bed anọkata ị bata n'ofu ward o ju eju ọ bụrụ na ị na-enwe customer divertịanụ fa to another hospital achọrọ m ikwu ihe gburu ụmụ arọba m megabyte bino na elili ego nọ n'ihe m je-ekwu ya bụ na ọ n'ogbe ndịda ka anyị ebido maka na m nwetasịa akwụkwọ m chọ inweta from gọọmenti I'm telling you m bịa n'ụlọ ọgwụ gị mee ya video see toilet gị see nta na imo kwa pịpụ sifa na ebe ị na-anọ etriti mmadụ unu kpọsịa fa ego niile ahụ ị ya-akpọ emesịkwa mmadụ anwụnarị n'ụlọ ọgwụ unu onye ka m na-ajụ gị ọ na-akazi mma ebe i si enweta ego ihe ị na-eli ọ that hospital na-akwụ gị ụgwọ i kwesị ịna-afịcha ya na-eme ya ka ọ dị ọcha ama m unu echefu ịgụ nke a na skuul ka ọ maka na o nwere onye na-atụpụrụ unu ọnụ unu lụsịala ụlọ ọgwụ ihe unu nọzi bụ recover ọ ya ka ndị ọcha jikala anyị mma ife a na-enye gị ego maintainuo ya ọfụma lụọ bathroom ahụ ọfụma ọbụla mmadụ bịa na your step ọ na-esi mmadụ natasịa treatment n'ụlọ ọgwụ gị emesịa ọ gbabie ị pụta ị sị na ọ bụ dọkịta ị mara na ọ bụ nọ n'obodo ndị ọcha na o nwere ka mmadụ ya-esi nwụọ n'ụlọ ọgwụ gị ị kọwa ife gbulu the person some ụlọ ọgwụ private hospital a sị na dọkịta na-abịa ọrụ ebe 10 o'clock unu na-emeli emeli too much you people are misbehaving maka na o nwere onye na-etinyelu unu anya yes unu asọtụọ the person achọrọ m ikwu ogologo okwu nke onye chi ya zelu